Fáilte romhat chuig an bpodchraoladh seo ar www.isféidirleat.ie. Sraith 17, Tuairimí éagsúla faoi dhéagóirí. Gheobhaidh tú na nótaí a théann leis an bpodchraoladh seo faoin nasc An tSraith Pictiúir 2012 ar an suíomh. Beidh an tsraith pictiúir os do chomhair fad is atá tú ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo. Slide 2. Pictiúr 1 Suirbhé faoi dhéagóirí a bheith leisciúil agus trioblóideach, idir dhá bhliain déag d'aois agus naoi mbliana déag d'aois. Níl fonn air aon obair a dhéanamh. Slide 3, Abairtí simplí do Phictiúr 1. Bhí suirbhé á léamh sa rang Gaeilge faoi dhéagóirí a bheith leisciúil agus trioblóideach. An sainmhíniú a bhí ann don téarma 'déagóir' ná duine idir dhá bhliain déag d'aois agus naoi mbliana déag d'aois. An sainmhíniú a bhí ann don fhocal 'leisciúil' ná 'níl fonn air aon obair a dhéanamh'. Slide 4, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 1 Bhí an múinteoir Gaeilge ag léamh alt nuachtáin amach do na daltaí sa rang Gaeilge. Bhí an t-alt céanna le fáil ar an idirlíon. Bhí an t-alt bunaithe ar shuirbhé a rinneadh a rá go bhfuil déagóirí leisciúil agus trioblóideach. An sainmhíniú a bhí ann don téarma déagóir ná duine idir dhá bhliain déag d'aois agus naoi mbliana déag d'aois. An sainmhíniú a bhí ann don téarma leisciúil ná duine nach raibh fonn air aon obair a dhéanamh. Slide 5, Pictiúr 2 An t-aonú lá déag de mhí na Samhna, Céard a cheap siad faoi na pointí ar an gclár? Freagra bunaithe ar an alt nuachtáin. Slide 6, Abairtí simplí do Phictiúr 2 Ba é an Mháirt an t-aonú lá déag de mhí na Samhna. Bhí tuairimí na ndaltaí ar an ábhar seo ag teastáil ón múinteoir. Bhí ar na daltaí dul abhaile agus freagra a scríobh bunaithe ar an alt nuachtáin. Slide 7, Forbairt foclóra ar Phictiúr 2. An Mháirt, an t-aonú lá déag de mhí na Samhna a bhí ann. Smaoinigh ar an seanfhocal, Ní lia duine ná tuairim, a dúirt an múinteoir leis na daltaí. Bhí tuairimí na ndaltaí ag teastáil ón múinteoir. Bhí sé ag iarraidh a fháil amach céard a cheap siadsan faoi na pointí éagsúla. An obair bhaile a thug sé dóibh an oíche sin ná scríobh faoin ábhar. Slide 8, Pictiúr 3 A n-obair bhaile? Go raibh smaointe iontacha? Freagra a chur le chéile don nuachtán. Slide 9, Abairtí simplí do phictiúr 3. Léigh na daltaí a n-obair bhaile amach os comhair an ranga. Cheap an múinteoir go raibh smaointe iontacha ag na daltaí. Bhí suim aige freagra a chur le chéile don nuachtán. Slide 10, Forbairt foclóra ar phictiúr 3. An lá dár gcionn, tháinig na daltaí isteach sa seomra Gaeilge le go leor pointí scríofa ar an ábhar. Léadh na pointí os comhair an ranga. Bhí an múinteoir den tuairim go raibh na tuairimí ar fheabhas ar fad. Bhí sé ar intinn aige freagra a chur le chéile don nuachtán mar ghoill an t-alt seo go mór ar na daltaí. Slide 11, Pictiúr 4. Oifig Scoil Phádraig, Glao Fóin, An Luan seo chugainn. Slide 12, Abairtí simplí do Phictiúr 4. Chuaigh na daltaí agus an múinteoir isteach go hoifig Scoil Phádraig. Chuir siad glao fóin ar eagarthóir an nuachtáin a rá leis go raibh siad míshásta leis. Shocraigh siad cruinniú a bheith acu leis an Luan seo chugainn. Slide 13, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 4. Cuireadh glao fóin ar eagarthóir an nuachtáin ó Oifig Scoil Phádraig. Dúirt Emer leis an eagarthóir cé chomh claonta agus aontaobhach is a bhí an t-alt. Léirigh sí a míshástacht agus a heasaontas ar bhealach aibí agus béasach don eagarthóir. D'éist an múinteoir go géar leis an gcomhrá. Eagraíodh cruinniú leis an eagarthóir don Luan ina dhiaidh chun smaointe na ndaltaí féin a phlé leis. Slide 14, Pictiúr 5. 7ú lá déag de mhí na Samhna, Oifig an Eagarthóra. Tuairimí eile faoi dhaoine óige? Spéisiúil. Slide 15, Abairtí simplí do Phictiúr 5 Bhuail na daltaí isteach go hOifig an Eagarthóra ar an 7ú lá déag de mhí na Samhna. An cheannlíne a bhí aige ná, Tuairimí eile faoi dhaoine óige. Cheap an t-eagarthóir go raibh tuairimí spéisiúla ag na daltaí. Slide 16, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 5. Tháinig lá an chruinnithe ar deireadh thiar thall. Nuair a shiúil na daltaí isteach san oifig, Tugadh faoi deara go raibh alt difriúil scríofa ag an eagarthóir cheana féin le ceannlínte níos cothroime. Laghdaigh sé seo an teannas sna daltaí. Tuigeadh anois go raibh an t-eagarthóir sásta cothrom na Féinne a thabhairt dá ndearcthaí ina alt. Ghabh sé buíochas leis na daltaí agus dúirt sé leo go raibh a dtuairimí suimiúil. Slide 17, Pictiúr 6 An ceathrú lá is fiche de mhí na Samhna. Alt nua dar teideal Déagóirí, Tuairimí Eile? Bróid, áthas. Slide 18, Abairtí simplí do phictiúr a sé. Thaispeáin an múinteoir an nuachtán do na daltaí an Luan dár gcionn ar an gceathrú lá is fiche de mhí na Samhna. Bhí alt nua ann dar teideal 'Déagóirí, Tuairimí Eile'. Bhí bród agus áthas ar na daltaí. Slide 19. Forbairt Foclóra ar Phictiúr a Sé. An Luan i ndiaidh an chruinnithe a bhí ann. Tháinig an múinteoir isteach sa seomra ranga le meangadh mór gáire ar a aghaidh. Bhí ríméad an domhain air go raibh tuairimí na ndaltaí foilsithe san alt seo. Níor chreid na daltaí fianaise a súile. Bhí siad ar mhuin na muice leis an alt. Smaoinigh gach duine leo féin, ní peaca guí a iarraidh. Slide 20, Ceisteanna Slide 21, Ceisteanna samplacha Cén suirbhé a bhí á léamh ag na daltaí i bpictiúr a haon? Cén sainmhíniú a bhí ar an téarma 'déagóir' i bpictiúr a haon? Cén obair bhaile a fuair na daltaí an oíche sin i bpictiúr a dó? Cad a rinne na daltaí i bpictiúr a ceathair? Céard a cheap an t-eagarthóir faoi thuairimí na ndaltaí i bpictiúr a cúig? Meas tú cé chaoi a raibh gach duine ag mothú i bpictiúr a sé? Sin deireadh an cheachta, go raibh míle maith agat agus go n-éirí go geal leat!